Trí, dó, haon. Agus tá muid ag taifeadadh. Eachtra ar Fhionn Mac Cumhaill agus ar mhnaoi Bhearacháin. Nuair a bhí Fionn Mac Cumhaill ag dul in aois, d'airigh sé é féin a bheith ag dul i laige, agus dúirt sé lá de na laethanta go raibh a chlaíomh ró-throm dó le hiompar agus gurbh éigean dó rud éigin a bhaint de. Beagán de laethanta ina dhiaidh sin do chuaigh sé ag triall ar ghabha a bhí ina chónaí i ngar dó darbh ainm Bearachán, agus adúirt sé. A Bhearacháin, tá mo chlaíomh ró-throm dom anois, agus ba mhaith liom go dtógfá beagán de, nó go ndéanfá dhá chlaíomh de dhom, mar nílim, de réir nádúire, chomh láidir agus a bhíos fiche bliain ó shin. Déanfad go deimhin, arsa Bearachán, ach go neosaidh tú scéal dom an fhaid a bhead dhá dhéanamh. 'Neosad, arsa Fionn, 'ar choinníoll nach mbeidh aon bhean ag éisteacht liom. 'Tá go maith, arsa Bearachán, 'ní bheidh, geallaim duit. Nuair a chuaigh Bearachán abhaile i gcomhair na hoíche, d'inis sé dá mhnaoi go raibh sé lá arna mháireach chun dhá chlaíomh a dhéanamh d'Fhionn Mac Cumhaill, agus go raibh Fionn Mac Cumhaill chun scéal a insint dó ar feadh na tréimhse sin, ach go raibh sé de ualach air féin gan aon bhean a bheith ag éisteacht leis an scéal. Agus ná tairse in aice na háite, ar seisean, mar dá bhfeicfeadh Fionn Mac Cumhaill thú, do stadfadh sé, agus ní chloisfinn níos mó den scéal uaidh. Geallaim duit nach raghad, arsa an bhean. An lá ina dhiaidh sin do ghlaoigh Bearchán ar a bhuachaill agus dúirt sé. A bhuachaill is fearr do bhí ag duine bocht ariamh, éirigh agus bain beart luachra agus tabhair chun na ceártan é chun go sínfidh Fionn Mac Cumhaill air an fhad is a bheidh sé ag insint scéal dhomsa. Do chuaigh buachaill Bhearcháin ag iarraidh na luachra agus do lean an bhean é. A bhuachaill, ar sí, tabharfaidh mé díolaíocht mhaith dhuit má chuireann tú mise isteach sa bheart luachra, agus mé a thabhairt chun na ceártan, agus gan aon ní a ligint ort mar gheall ormsa. Go deimhin ní dhéanfad, arsa an buachaill, mar do mharódh mo mháistir mé, nó ní bheadh aon iontaoibh aige asam choíche arís. Ní bheidh fhios aige, ar sise, cad do rinnis, mar fanfadsa istigh sa luachra go n-imeoidh sé féin agus Fionn amach as a gceártan, agus ní fheicfidh siad mé in aon chor, agus ní bheidh fios acu go rabhas ag éisteacht leo! Má dhéanann tú sin, arsa an buachaill, cuirfidh mé thú ins an bheart. Do shín sí sa bheart agus do chuir an buachaill an luachair mórthimpeall uirthi agus do thug ar a dhroim í féin agus an bheart gur shrois sé an cheártan agus do chaith sé an bheart de sa chúinne. Ba ghearr na dhiaidh sin go dtáinig Finn Mac Cumhaill isteach agus do shín sé ar an mbeart. Cad é an scéal, ar sé, a neósfaidh mé dhuit, a Bhearcháin?

Do chonaic an gaiscíoch is mó dá bhfeaca riamh ina shuí cois na tineadh agus iasc in aice leis ar na smearóidí. Cé hé thusa? ar seisean. Is mise Finn Mac Cumhaill, arsa mise. Is tú go deimhin an fear do theastaigh uaim, arsa an gaiscíoch. Seo bradán, ar seisean, agus do bhíos dá fhaire le sé lá agus sé oíche chun é a mharú. Sínfeadsa anois tharam go gcodlód beagán agus tabhairse aire don iasc go ndúiseod. Ná lig aon chlog a theacht air, nó má ligeann tú, bainfeadsa do cheann díot. Bídh á iompáil ó thaobh go taobh i gcás nach n-éireoidh aon chlog air. Do bhíos-sa go cúramach ag tabhairt aire don iasc agus faoi cheann tréimhse gearr do chonaic clog mór ag éirí ar dhroim an bhradáin. Do tháinig critheagla orm i dtaobh an fhógra a fuaras agus do chuimlíos m'ordóg go dlúth dian ar an chlog chun nach dtiúrfadh an gaiscíoch faoina aire é nuair a éireodh sé. Ach do dhódh m'ordóg féin chun an smior agus do chuireas i mo bhéal í agus níor luaithe do rinneas ná fuaras agus níor luaithe do rinneas ná fuaras fios dá bhfanfainn i bhfeighil an éisc go maródh an gaiscíoch mé an uair a dhúiseodh sé. Do chuireas m'ordóg faoi mo ghiall arís chun fios a fháil cad do b'fhearr dhom a dhéanamh, agus do fuaras fios imeacht as an áit chun nach mbeadh a fhios ag an ngaiscíoch cá rabhas, agus ní fhaca riamh ó shin é, agus is mar sin do tharla dhom féin fios a fháil aon uair do chognóinn m'ordóg. Sé an tarna guais is mó ina rabhas riamh ann. Lá geimhridh dár imíos liom féin ón chuid féin den Fhiann, ón chuid eile den Fhiann, agus mé ag siúl trí ghleann, do bhí sneachta trom ar an talamh agus do chonaic slí ghearr uaim lorg gaiscígh insa sneachta. Do chuas chuige agus do bhí ionadh orm i dtaobh a mhéid. Do chuireas cos liom isteach ann ach níor líon sí an lorg. Do chuireas mo dhá chois ann agus is ar éigin do líonadar é. Dúrtsa liom féin nach mbeinn sásta choíche go bhfaighinn radharc ar an ngaiscíoch mór. Do leanas rian a lorg insa sneachta go dtánag go bothán agus do bhuaileas ar an ndoras. Do chuir gaiscíoch mór a cheann amach agus dúirt, Cé thusa nó cad a thug anseo thú? Is mise Fionn Mac Cumhaill, arsa mise, agus do chuir méad do lorg insa sneachta ionadh mór orm agus ní bheinn sásta go dtiocfainn ad fheiscint. Do thárla go maith, arsa an gaiscíoch, mar táim tinn tuirseach ó shiúlóid fhada do rinneas ag goid an bhulláin a chíonn tú marbh anseo ó ghaiscíoch dhá mhó ná mé féin agus má fhaigheann sé amach cá bhfuilim gan n-amhras maróidh sé mé. Imis agus bain beart brosna go mbeireoidh muid ceathrú de dhúinn féin má mar tá ocras orm. Déanfad, arsa mise. Do ghluaisíos orm agus do rugas téad agus tua liom agus do bhaineas beart brosna chomh mór agus ab fhéidir liom a thabhairt ar mo dhrom. Nuair a tháinig chun an tí do chaitheas i gcoinne an fhalla é agus do bhaineas fuaim agus fothram as. Do tháinig an Gaiscíoch Mór chun an dorais agus nuair a d'fhéach sé an bheart dúirt sé le drochmheas. Goidé an fáth nár thugais níos mó ná sin leat? Níor thugas, arsa mise, de bhrí go raibh deithneas orm. Beireoidh sé bainne na gcaorach dúinn, arsa an gaiscíoch. Anois, ar seisean, suighse anseo le hais na tine agus bí ag fáil rud éigin ullamh dúinn do íosfaimid. Sínfeadsa anseo tharm go fóill, agus má thigeann aon tóir orainn beir ar an ursal atá in sa tine agus sáthaigh an ceann dearg de i bpoll mo shróine, mar níl aon chuma eile ar a bhféadfá mé a dhúiseacht. Do shín an Gaiscíoch in sa leabaidh, agus ní fada bhí sé ann nuair a chuala sé, nuair a chualasa, fuaim mhór chugam, agus do ritheas chun an dorais agus ní luaithe a osclas é a oscail mé é ná do tháinig isteach gaiscíoch ba dhá mhó ná é é seo a bhí sínte ar a leabaidh. Níor ligeas-sa aon aimsir thorm, ach do ritheas chun an ursail agus do rugas air agus do sháthas chomh tréan agus ab fhéidir liom é suas i bpoll shróine an ghaiscígh a bhí ina chodladh. Do thug an gaiscíoch léim as a leabaidh agus beirid an dá fhear mhóir ar a chéile. Bhí druim dhuine díobh i gcoinne an fhalla thall agus druim an fhir eile leis an bhfalla abhus, agus iad ag iarraidh a chéile a leagadh. Faoi dheireadh do cuireadh an gaiscíoch a bhí ina chodladh ar a ghlún agus do tháinig eagla ormsa go marófaí é agus mé féin lena chois. Do rugas ar an tua agus do chromas ar staighrí ar staighre a dhéanamh suas a dhroim. Do ghearras an chéad staighre ar cholpa a choise, agus an tarna staighre ar a thóin, agus d'ardaíos an tua agus do bhuaileas an gaiscíoch i bplaic a mhuiníl. agus do leanas dhá bhualadh ar feadh tamaill mhóir. 'S gearr go raibh sruth fola ag rith leis an ngaiscíoch agus go raibh sé ag dul i laige, agus do thit sé ar ghlúin leis. D'éirigh sé arís agus do bhuail sé mise suas i gcoinne an taobháin. D'éist an bhean leis an scéal go foighneach go dtí sin, agus a dúirt sí.

D'iarr Bearchán air a leithscéal a ghabháil agus do dheimhnigh sé dhó nach raibh fhios aige féin a bhean a bheith sa luachair. Agus níor inis Finn Mac Cumhaill níos mó dhá scéal dó thar éis sin.